Go mbeannaí Dia dhaoibh agus tá céad míle fáilte romhaibh isteach chuig clár eh, na seachtaine seo. Beidh fear as an mBantrach Ard i gCill Chiaráin i gConamara ag comhrá liom ar an gclár seo anocht. Sin é Tommy Molloy. Anois nuair a bhí Tommy 18 mbliana d'aois, liostáil sé san arm ar an Rinn Mhór i nGaillimh. agus chaith sé dhá thréimhse leothub thall sa gCipir i 1966 agus arís i 1970. Ach ansin, ar an 20ú lá de Mhárta 1974, tháinig athrú suntasach ar fad ar a shaol. Bhí sé i dtimpist cairr ar Bhóthar Áth Cinn taobh thoir de Ghaillimh. Chaith sé cheithre mhí san ospidéal i mBleá Cliath ina dhiaidh sin agus deireann sé féin ón lá sin go dtí an lá atá inniu ann nach é an fear céanna beag ná mór é ó shoin. Is minic gur in ísle brí is mó a bhíonn sa fear bocht. Tá sé anseo linn sa stiúideo anocht. Céad míle fáilte romhat a Tommy. Go maire tú a Mháirtín, go maire tú. Ar bhóthar Áth Cinn i nGaillimh, timpist cairr ar an fichiú lá de Mhárta. Cé raibh tú ag dul thú féin agus do chairde? síos go Contae Mhaigh Eo ag caitheamh cluiche darts a bhí muid ag dul an oíche céanna. Bhí muid trí mhíle amach ó Ghaillimh nuair a bhuail muid beithíoch agus bhí mise i dtosach an chairr agus chuaigh mo chuaigh mo chloigeann thríd an dashboard agus sin é. Raibh mórán eile sa gcarr? Bhí bhí
bhí ceathrar againn uilig. tiománaí agus beirt eile chun deiridh, is mé féin, ach níor déanadh mórán ar na leaids eile. An gcuimhníonn tú inniu ar an ar an bpointe ar bhuail sibh an beithíoch an uair sin? Ní chuimhním, ní chuimhním. Bhfuil cuimhne a'd nuair a tháinig daoine le haghaidh cóir leighis a chur ort ag ionad an timpiste? Níl cuimhne a'm ar thada. An chéad rud a chuimhním ná ag dul isteach sa helicopter.

scoiltí. Ó bhí bhí fuaim ar do shaoire sa gcloigeann mar bhí mé bhí mé sé lá dhéag ag tíocht is ag imeacht as mothú. Ó raibh. Bhí. Raibh siad ag rá leat ina dhiaidh go raibh tú ionann is a bheith imithe cúpla uair bhí tú a rá uair cinn am. Bhí. Bhí. Bhí bhí an t-ádh orm. Dóigh go raibh dóigh go raibh mé folláin go Nuair a tháinig mé thríd dualgas air go raibh mé in ann bhí mé an t-ádh orm a saíocht go deo san a chur go dtáinig mé as chor ar bith bhfuil a fhios a'd go raibh mé beo. Agus ansin nuair a nuair a dhúisigh tú ceart agus nuair a thosaigh tú ag breathnú thimpeall ort féin ar na ballaí. rudaí den chineál sin. Cén tráth gur thuig tú gur gur tharla sé seo uilig ann ó chinn i nGaillimh?
Nuair a tháinig mé amach as intensive care unit. Tá's agam gur iarr mé scáthán, ní raibh mé in ann a theacht amach as an leaba.

Yeah. Ach an bhíodar sin ag tabhairt misneach dhom ag rá liom ná raibh mórán orm seo agus siúd. Tá's agat féin go dtabharfadh banaltraí misneach mhaith dhuit agus dochtúirí agus mar sin.
Rud an-aisteach a bhí don intinn ann. Bhí tú d'fhear óg naoi mbliana fichead ag an am sin, breá aclaí san arm agus... gruaig dhubh chatach ort, fear dathúil agus chonaic tú go raibh an timpiste seo théis drochbhail a chur ort. Céard a dúirt na daoine leat a bhí ag dul isteach ag breathnú ort nuair a bhí tú ag rá leo go raibh drochbhail ort? Cén sórt misneach a bhí siad a thabhairt duit?
Bhí siad ag rá go bhfaca siad daoine i bhfad níos measa ná raibh mé an-dona ar chor ar bith. Tá's agat féin corrdhuine de. Chonaic mé daoine ag iontú ón leaba agus nuair a chonaic siad mé agus do rith agus. Le, le, le, mar gheall ar an mbail a bhí orm. Ah. Ach. Bhí daoine eile ansin, bhíodar in ann é a thógáil, bhíodar in ann seasamh ansin ag rá liom ná raibh tada orm go raibh mé thar cionn is seo siúd. Ach bhfuil a fhios agat, bhuel, tá, tá's agam go bhfuair tú drochbhuille agus gearradh d'éadan mar a déarfá. Aontaíonn muid leis sin ach níl aon drochbhail uilig uilig ort. Ó d'fhéadfainn a bheith níos measa. Ó tuigim féin an méid sin. Ach ag an am sin bhí sé uafásach a rá. Bhí, bhí seo go. Ó d'fheabhsaigh mé, d'fheabhsaigh mé le cúpla bliain le. Tháinig tú abhaile ansin as an ospidéal agus an ndeachaigh tú ar an Rinn Mhór arís ansin. Bhí mé,

Ní dúirt an dochtúir liom ná raibh mé ná raibh mé sách láidir, ná raibh mé in ann an obair a dhéanamh, is chuir sé amach mé. Agus ag an am sin bhí tú, tiocfaidh mé ón arm, ní raibh tú san arm níos mó, bhí tú díomhaoin an uair seo anois agus ní rud maith don duine ná don intinn a bheith díomhaoin, gan a bheith ag déanamh tada. Ach 's dóigh nach raibh tú in ann mórán a dhéanamh. Ní raibh mé in ann mórán a dhéanamh, ná inniu ná riamh ó shin, no, ní bhfuair mé mo láthar ar ais riamh ó.

gortaíodh mé. Ní raibh mé geir iad aici ar chor ar bith leis leis mé gortú. Anois ní hé an timpiste uilig uilig go léireach a chuireanns as dhuit. Bíonn laethanta sa saol nach bhfuil nach mbíonn tú chomh maith le chéile agus chuaigh rudaí eile i t'aghaidh de bharr na timpiste seo, leithéide cásannaí cúirte agus rudaí den chineál sin.

30 míle amach as, amach as Carrach Cúil. Sea. Sea. Bhí sé sin an-dona. Agus, bhuel, sa, mo pháí seachtaine caillte agam, mo phinsean caillte agam, chuile shórt.
Agus an, an saol a bhí tú a chaitheamh ansin i, na, na dhiaidh sin, bhí sé sin difreáilte uilig gon, gon, gon rud a bhí a'd roimhe. Chuaigh tú ar an ól, chuaigh tú trom ar an ól, De ghnáth. Chua, ina dhiaidh. I bhfad níos measa ná bhí tú roimhe. Á ie, ie. Agus. Ar fuascailt a bhí ann ón bpian. Le gabháil ag ól. Níorbh ea ach é sin difir a bhí ann. Níor fhan tolerance ar bith agam ina dhiaidh. Thug sé misneach dhom roimhe sin í na tharraingeodh mé ach na dhiaidh ar seach í chuir sé seach ag goil síos mé. Bhí sé go mbínn go dona. Ach fós bhí tú ag ól. Ach bhínn ag ól.
Níorbh é an ceann a bhí a bhí orm. Ní raibh mé in ann éisteacht le. An ólann tú inniu? Níor ól mé anois le le sé bliana fichead a Mháirtín. Níor ól? No.
Anois, dúirt tú ansin nuair a bhreathnaigh tú sa scáthán ort féin i mBleá Cliath den chéad uair bhí sé suas le cheithre mhí nó mar sin, bhuel ní raibh sé cheithre mhí ach nuair a tháinig tú amach as an ionad dianchúrama nár thaithnigh leat an, d'éadan, an bhail a bhí air agus dúirt tú leat féin Bhuel, má fhéadaim é, ní bheidh mise i bhfad mar seo. Dúirt tú go gcuirfeá deireadh leat féin. Agus thriail tú é sin a dhéanamh agus fan linn agus inseoidh tú an scéal sin ar fad dhuinn sa dara leath nuair a thiocfas muid ar ais. Ná himigíse ach an oiread uainn a leáin mar beidh comhrá an-spéisiúil linn anseo théis na bhfógraí le Tommy Molloy as Cill Chiaráin i gConamara.
Raghaimid timpeall na cruinne le cuid de na ceoltóirí, amhránaithe agus rinceoirí is fearr atá againn, iad ag lorg cosúlachtaí is difríochtaí stíle, oidhreacht is paisean coitianta, agus craic is scléip thar na bearta. Ag tosnú le muintir Snodaigh san Ind, Ceolchuairt,
Céad fáilte romhaibh ar ais ag an gclár Comhrá agus Tommy Molloy as Bantrach Ard, Cill Chiaráin i gConamara in éindí linn anocht sa stiúideo. Bíonn duine ar an dé deiridh nach uiliug, a Tommy, is dóigh, nuair a chuimhníonn sé deireadh chur leis féin, agus bhí tusa ar an gcaoi sin. D'fhág tú stáisiún traenach na Gaillimhe lá amháin agus chuaigh tú go Bleá Cliath. Shocraigh tú amach seomra dhuit féin in óstán ansin agus dúirt tú, 'Siod é, níl mise ag iarraidh bheith ar an saol seo níos mó. Raibh tú i bhfad dhá phleanáil sin le hé sin a dhéanamh? Ní raibh, a Mháirtín, ní raibh sé.

weed killer. Chuaigh mé isteach i gceimist i dtús agus agus dúirt siad liom nach nach raibh sé acu ach dá dtéinn síos Henry Street.
So cheannaigh tú in áit eicínt eile? Go go raibh siopaí ansin cén. Raibh sé éasca a fháil, raibh tú in ann a fháil ar ar an bpointe? Bhí.

Ó bhí mé ag scríobh go raibh mé, nach raibh mé ag iarraidh maireachtáil níos faide ná nach raibh mé in ann seasamh níos faide go go raibh mé, go ligfidh an lucht go raibh rudaí socraithe suas agam le le dlíodóir.
Ach ón t-am ar chuimhnigh tú go ndéanfá go dtí an t-am ar ól tú an deoch, bhí tú ag caint, is dócha ar uair a chloig, faoin am a raibh an stuif ceannaithe a'd agus chuile bhlas mar sin. Tháinig sé ag am ar bith eile sa domhan isteach i do chuimhne, nach mór an tseafóid atá orm a ghoil ag déanamh an rud seo. Níor tháinig. Cén fáth nár ghlaoigh tú ar chara nó cairde nó duine eicínt leat? Ní chuimhin, ní chuimhneofá go deo air nuair a bhuailfeadh sé ceart thú.
Muise.
Ó. Bhí sé, tháinig mé, dhúisigh mé, ó, d'éirigh an. Doras Dháimh Leaisce le maidin nó is dóigh go raibh sé an dó dhéag lá arna mháireach agus ní raibh a fhios agam beo cá raibh mé ná cén fáth ná cén áit ná ní. Ní raibh a fhios agam tada.
Is dóigh go bhfuil sé cineál aisteach ag daoine atá ag breathnú orainn ag caint air sin agus buíochas le Dia tá tú anseo inniu ach cén céard a tharla, céard an míniú a thug tugadh dhuit? leis an méid sin a ól agus tablets a thóigeáil go dtáinig tú thríd?
An iomarca a thóg mé, a Mháirtín. Sin a dúradh liom. Siad na tablets a d'oibrigh in aghaidh an stuif. In aghaidh an stuif eile.
An iomarca a thóg mé. Sea.
Bheadh

Ná bhail agus agus d'éirigh liom éirí ar chuma ar bith is mo chuid éadaigh a chur orm is an bóthar a bhualadh is caithfidh sé nach ndeachaigh mé ach trasna an bhóthair is gur thit mé mar bhí sé scaitheamh maith ina dhiaidh nó gur dhúis nó gur dhúisigh mé is chonaic mé an chonaic mé an Bhildell agus Belvedere Hotel scríofa os cionn an dorais. Sin an uair a chuimhnigh mé Céard a bhí déanta?
Sea.
Sea. Ó bhí, bhí, bhí píosa mór den lá caite. Agus cé, cé ndeachaigh tú ansin? Thug mé m'aghaidh síos ansin, Sráid Uí Chonaill. Bhí tú in ann siúl síos?
Bhí. Bhí mé in ann staigreáil síos. Is an raibh duine ar bith ag tabhairt suntas duit ná ag ceapadh gur ar meisce a bhí tú in ann a chur?
Bhí mé, chaith, bhí, bhí, bhí mé thíos. ó Sráid Uí Chonaill agus agus tá sé ann go dtí ar theith bean dhíom an bhfuil sí dochtúir dhom. Ha.
agus chaoi cén bealach dtug sí faoi deara mé le agus ní raibh mé in ann í rá ní raibh mé in ann í nach mo chloigeann a chraitheadh ná ná rá léi agus chuaigh mé isteach i taxi agus fuair mé taxi síos ag an station agus fuair mé bhí sé bhí sé an deich chlog nár tháinig mé go Gaillimh thaobh is a b'eo ceacht

Nuair a tháinig tú amach as sin, a Lugh, théis Ospidéal na Gaillimhe, thosaigh tú cuimhniú ar thuras Bhleá Cliath agus an rud a rinne tú. Ar dhúirt tú leat féin gur uafásach go deo an rud a bhí tú théis a dhéanamh nó ar dhúirt tú leat féin cén fáth nár cailleadh mé an rud a bhí mé ag iarraidh a dhéanamh?
Dúirt. Cé acu?
a dúirt tú. Dúirt mé dúirt mé go mbeadh liom bás a fháil mar rinne mé arís é ina dhiaidh. Ó rinne.
Rinne.
Rinne mé arís le le tablets amháin.
Sea. An raibh aon iarracht a'd déanta a'd sula ndeachaigh tú go dtí Óstán an Belvedere? Ar thriail tú roimhe sin ar. Ní raibh. Ní raibh. Ní raibh.
Inniu Tommy. Cuimhníonn tú orthu sin siúl an bhóthair fhéin, siúla lae. Cé chaoi a bhfuil do shláinte inniu? Cé chaoi a bhfuil an taobh sin den tsláinte inniu?
Tá sé beagán níos fearr ach níl sé iontach a Mháirtín. Mar gheall tá mé ag fáil tablets agus injections agus níl siad, ní bhíonn, bíonn scaití an-dona, scaití go réasúnta. Agus.
arís ag tíocht ag cúrsaí dochtúireachta agus rud. Nuair a bhí tú san ospidéal am eicínt mar gheallta ar an ísle brí seo agus an deireann tú féin gur fear depression a bhíonn ort nach ea, dúirt dochtúir leat go raibh sé ort ó rugadh thú. Sin é, nuair a d'fhill, nuair, bhí, bhí mé scathach, bhí mé cupla trip, bhí go leor isteach is amach san ospidéal agus bhí mé ag fáil tablets injections. Nuair a d'fhiafraigh mé den dochtúir, céard a bhí, ní raibh a fhios agam, b'eo,

raibh aithne agatsa ar dhaoine go leor nó cairde leat a rinne an jab a rinne tú féin i mBleá Cliath? Ó bhí, bhí, Mháirtín, bhí. Bhí aithne mar aithne ar Carlos agus ar roinnt daoine. Céard a dúirt do chairde leat a bhí thimpeall ort nuair a tháinig tú saor as an rud seo? Céard is mó cabhair agus cúnamh a rinne siad ort?

Chaith mé laethantaí breá samhraidh ar chúl mo chinn istigh san ospidéal agus fómhar agus geimhreadh agus earrach agus chuile am níl tada a cheapfainn le déanamh ag an aimsir leis. Nach bhfuil neart cúnamh ansin go do leithéide? Tá, má tá tú in ann a thógáil a Mháirtín, má tá, ach má nuair, nuair atá tú sách dona, tá sé deacair fháil tar ar cúnamh. Bhfuil tú ag iarraidh, níl tú ag iarraidh glaoch ar an Níl, níl, má tá tú ní chuimhneoidh tú air ceart. Agus bhfuil sé in ann a thíocht? Tá, tá.
Tá. Tá. Tá.
Ag breathnú chun cinn a Teamaí, cé chaoi a bhfeiceann tú do shaol le cúnamh Dé amach anseo faoi cheann blianta eile?
Bhuel, tá mé liom féin anois sa teach a Mháirtín. Tá cailleadh mo mháthair go ndéana Dia grásta uirthi cúpla bliain ó shin. Bhuel, ar mhaith leat comhluadar a bheith a'd? Bhuel, bheadh ceann ní b'fhearr go dhuine ná leis é, nach gcead é duine ina aonar. eolas air. Agus ab in é, b'fhéidir ceann de na híslí brí a bhí ansin ort ó thaobh an scátháin i mBleá Cliath dhe nuair a chonaic tú féin mar is fear thú a mbíodh mná go leor a'd agus san aimsir a caitheadh agus bhfuil tú bhfuil tú in aiféala anois mar a déarfá nach raibh tú pósta agus mar a deir mé comhluadar agus rud a'd. Á tá, Mháirtín, tá's ag chuile dhuine é sin ach. ach go mb'fhearr le chuile dhuine duine eicínt a bheith aige a bheadh ag breathnú amach dhó ach ar ndóigh cén neart atá air.
Ach nach é an scéal is fearr ar bith go bhfuil tú anseo inniu tar éis do chuid eachtraí ar fad? Ó sea, sea, tá mé as Cathail ann, tá mé as Cathail ann, tá mé as Cathail ann. Le cúnamh Dé. Le cúnamh Dé. Go gcoinní Dia mar sin agus má thagann tada de na laethantaí atá caite ar ais cuir glaoch ar an duine is gaire dhuit, nach ndéanfaidh? Ó yeah.
le le cúnamh Dé tá tá tá sam ceann gá mé má tá mé in ann dháil ann. le cúnamh Dé.
Maith an fear a Teamaí go go raibh míle maith agat agus sin é anois a chlann scéal Teamaí Molloy anocht beimid ar ais arís le cúnamh Dé an tseachtain seo chugainn le clár eile coinnigí féin slán agus ag coinneáil ag caint agus ag comhrá agus thar rud ar bith eile go dtuga Dia slán sibh ar fad.